anọ m na ọfịsi uh, one of the teachers uh, na skuul a n'eziokwu um, ticha a bụrụ ticha na-akụzi Igbo anyị chọrọ ịma ma ọ ga-agụrụ anyị abịchịdị Igbo

m ga-asị na abịchịdị igbo ka ọ na-agụ wee na-agụ jọ na ike na-agụ jọ amarọ m na ọ french alphabet ka ọ na-agụ ife a amarọ m ndewo ada igbo Em, onye unu na-afụ ebe a bụ ada igbo onye nkụzi igbo ka ọ bụ anyị chọrọ ịma ka ọ ga-esi wee gụọrọ anyị abịchịdị nke igbo Em, maka na ejegharịgo m wee mee ọtụtụ ndị mmadụ interview ha amaghị agụ abịchịdị abịchịdị wee bụrụ ihe bụ
ịgba anya mmiri wee nye ha so n'ụbọchị taa aga m achọ ka onye nkụzi igbo were ọnụ ya na-eneghị anya ebe ọbụla ka anyị mara ma ọ ga-ada ya ọ daa ya anyị amarụ na Igbo enweena nsogbu isi onye isi ụlọ akwụkwọ kụwa bọọdụ n'ụlọ akwụkwọ anya bụ na ụmụ akwụkwọ ga-ebi na onye ọbụla na onye ọ- ehe, ya na anyị na-ene anya na onye nkụzi Igbo ga-agụrụ anyị abịchịdị gụta ya ọfụma ngwa ada Igbo ngwa ka ị gụọrọ anyị abịchịdị Okay.

ebe a ka ọ kwụsịrị ị hụna ihe na-agba ndị mmadụ ọpịpị nke a na-akpọ ọkwa ọpịpị ka a na-akpọ ihe bụ ọpịpị ihe ahụ kwa olumba anyị olumba anyị oke ihe na-anya ndị mmadụ ahụ Ee, kemgbe m na-agagharị na-achọ onye ga-agụtara m ihe a and eh, ụmụ akwụkwọ gị mm, eh, m ga-ejekwa ugbu a ka m jee mee ụmụ akwụkwọ gị nta- interview ndị ị na-akụziri ya bụ Igbo ka m marụ Ma anyị- Ee, ma anyị ga-egosi gị na anyị bụ odogwu n'ihe Okay. gbasara asụsụ Igbo. m ga-ama ma ha na-agụkwa ya dịka otu i si agụ ya n'ụbọchị taata ị ga-afụ n'anya gị kwere ndewo ndewo ngwanụ ndị na-ege anyị ntị ụnụ anụgo ya na-ekiri anyị ụnụ afụgo ya ụnụ anụkwarana ntị ụnụ eji m n'aka na bido taata

ndị a bụ ụmụ akwụkwọ ndị a gụrụ abịchịdị Igbo na klaasị um, so ọ hawa bụ ndị gụtara ya so I have a gift for them but before we give them the gift m ga-achọ ka fa gụọla anyị this abịchịdị Igbo again eh, ị ga-agụsi ike ka anyị nụ ihe ị na-agụ

Wow, okay, that's beautiful. Ị gụtara ya o daalụ o mba nọrọ ebe a

n'ụbọchị nke tata anyị bịara n'isi njedebe ịmụ abịchịdị Igbo eji m n'aka na bido tata gaba ọ bụrụ na ị mụtaghị abịchịdị Igbo ị ga na-akpọ vidiyo a ị kpọọ ya kpọruo ya n'isi bidokwa kpọkwa ya kpọkwa ya kpọkwa ya until abịchịdị a adịrị gị n'isi ndewonu ndewonu biko ka anyị were asụsụ anyị kpọrọ ihe maka na ihe bụ the only identity onye bụ onye Igbo nwere bụ asụsụ Igbo ya ka eji mara anyị ya bụ ugwu anyị biko onye ọbụla tinye uche n'asụsụ Igbo ọ gwụ ka ọ ha m n'ọnụ ndewo